ndi mmodzi mwa omwe akuyima nawo pa chisankho cha purezidenti ku utm ndipo akufotokoza masomphenya omwe ali nawo pa chipani cha utm chidwi changa cholowera mndale ndi chifukwa chokuti choyamba ineyo ngati amalawi ambiri ndatopa ndi umphawi dziko lathu ndikubadwa ineyo zaka 46 zapitazo linali limodzi mwa maiko aumphawi kwambiri mdziko lapansi koma kufikira pano sitinasunthe. Tili pompaja, akamafuna zitsanzo za mayiko amene ali aumphawi kwambiri, dziko la Malawi limakhala pompo. Ndipo ine ndatopa ndi umphawi, ndifuna tichoke mu umphawi umenewo kuti tikhale pabwino. Komanso chachiwiri, ndikudziwa kuti ndili ndi kuthekera kuthandiza pa utsogoleri wa dziko lathu. Ndikutero chifukwa chakuti kulikonse kumene ndakhala ndikupita, kaya ku mayunivesite, ku makampani, ku mangalande, ku mayiko osiyanasiyana, kunoko ku Malawi ndakhala mtsogoleri, ku community, ku mpingo ku makampani osiyanasiyana ndakhala ndikutsogolera zinthu makampani mabungwe osiyanasiyana ndiye kuti ndili ndi kuthekera kwa utsogoleri chachitatu tikudziwa kuti malawi muno anthu ambiri ochuluka ndi achinyamata ine pa amene akufuna uprezidenti ndine wachinyamata ndi zaka 46 palibe wina amene ali ndi zaka zosakwanira 50 ndiye ndifuna ndikhale chitsanzo kwa achinyamata kuti ndale ndi ndale zokomera aliyense tonse tiyenera kutengapo gawo ndifuna kuwayimirira achinyamata mu ndale ine ndikati ndione utm ndiona kuti kumene tachokera ah, tayenda mwambiri komanso chipani chathu ichi chakula msanga kwambiri komanso kumene tikupita kutsogolo ku pali zambiri zoti tiyenera kupanga choyamba tikadutsa convention tiyenera kuti tilumikizane bwino kuti tikhalenso amodzi chifukwa pano takhala tikupanga kampeni uh, magulu osiyanasiyana choyamba nchokuti tilumikizane bwino tikhalenso ngati chipani chimodzi anthu amodzi chachiwiri nchokuti pofunika ma structures amati ma structures pansi tikudziwa kuti chipani chathu chimayambira ku national ku region ku district kenako pa constituency koma pansi pa constituency ndi mbali ina yoti ifunika kuti tikonze ndithu bwino lomwe tiyenera kukhala ndi ma area amphamvu kwina kumene kulibe ma area ndithu tigawe ma area komanso tipite mpaka kukafika pa banja kuti chipani chathu chikhale champhamvu kuchokera pansi penipeni pa maziko a ndale chachiwiri choti zipangizo china chilichonse kuti chiyende pamafunika zipangizo chipani chathu nchofunika mayendedwe uh, mwina anthu apa district a constituency ofunika mayendedwe komanso kulumikizana Ah, ma meeting za, kampa, za kampeni komanso pofunika ma t-shirt ma uh, zitenje ndi zina zotero nde ine ndizalimbikira kuti zimene zi- zipezeke kuti zipezeke pafunika makobiri nde imene ndiyo yachitatu tsopano kuti tiyenera kupeza makobiri ambiri sitingangodalira anthu kumatipatsa uh, ma contributions ndiye ineyo ndili ndi masomphenya kuti chipani chathu chikhale ndi ndondomeko zokuti tizipanga zija pachizungu amati income generation activity Ndimanena nthawi zonse kuti pakhala masukulu awiri, sukulu imodzi ingodalira fees, ina ili ndi dimba, ili ndi nkhuku, mazira, imene imapita kutsogolo kwambiri ndi imene ili ndi izizi. Ndifuna chipani chathu nachonso chikhale ndi njira zopangira ndalama, kaya tikhala ndi makampani, mwina tigula ma shares makampani ena, koma tizipanga ndalama zitithandiza chipani chathu kugwira ntchito. Komanso chomaliza nchokuti ndikufuna kuti achinyamata tiwalimbikitse kutithandiza kupititsa mtsogolo chipani chathu cha utm chifukwa tikudziwa kuti Achinyamata ali ndi kuthekera, ali ndi nyonga komanso ali ndi nthawi. Choyamba tikamakamba mbali ya achinyamata tikudziwa kuti Malawi muno ah, theka kapenanso kupyolanso theka la anthu ah, a Malawi muno ndi achinyamata osakwanira zaka 25 ndiye kuti eh, sitingalamulire kapena kusogolera dziko lino kopanda achinyamata Ine ndikazalowa m'boma ndikufuna achinyamata kuti choyamba mu cabinet nduna za boma ziwiri mwa nduna za boma nthawi zonse zizikhala achinyamata msikana ndi mnyamata nthawi zonse kuti maganizo achinyamata azikhalapo paliponse kufikira mu cabinet komanso ku parliament kuja uh, ku nyumba ya malamulo kuzikhala mipando ina ya achinyamata chifukwa achinyamata sangapeze ndalama kuti apikisane ndi akuluakulu ku parliament chifukwa timaona ku parliament kuja achinyamata kulibe kapena ndi ochepa kwambiri ndiye ndizayesesa ndithu kuti achinyamata akhale ndi mipando yawo ku parliament kuja tizimva maganizo awo komanso makamaka nkhani ya ah, ntchito achinyamata ambiri amaliza sukulu koma ntchito kulibe ndiye ine ndikufuna kuti tizakhala ndi makampani ambiri tizaka- a- a- achinyamata akapeza mm, maphunziro akamaliza maphunziro apeze mwayi wa ntchito. Izi sikuti ndingokamba ngati maganizo cha- chabe iyayi. Ine ndakhala ndikuyendesa makampani anga ma business ndili ndi ma business malawi muno ndikulemba ntchito achinyamata um, osachepera 80 makampani osiyanasiyana pandekha izi zikutanthauza kuti ndili ndikuthekera kopanga create ntchito mwayi wa ntchito ena akuza kungokamba kuti yayi tizapereka ntchito tizapanga ine sikuti ndingokamba koma ndikuchita ndiye ndikupempha a Malawi kuti mundipase mwayi wokuti zimenezi ndikapangenso pa level ya, ya dziko komanso achinyamatawa akhale ndi mwayi wa maphunziro ena ah, mwa achinyamata amakhonza kupita ku sekondale kapena ku university kumene koma makolo awo alibe kuthekera kuti alipire fees ndi ochepa amene amapeza mwayi wa ngongole kuchokera ku boma. Ine ndizalimbikira kuti aliyense wachinyamata amene wapeza mwayi wa sukulu amalize, timpase amene alibe fizi tipeze, ndipo tikapeza kuti tizathesa ziphuphu, ndipo tikamba zimene zakuthetsa ziphuphu komanso mbali ya uh, technology tikudziwa malawi muno kuti ena ali ndi mwayi wa internet uh, ena alibe ena ali ndi mafoni okuti amatha kupita pa internet koma ena ngakhale akhale ndi mafoni kaya makompyuta koma mwayi wokuti apeze intaneti e, umavuta choti zimenezi nzodula ine ndikalowa mboma ngati munthu woti ndagwira ntchito makampani ambirimbiri nkhani za teknoloji ndikuziziwa bwino kwambiri choyamba tizatsitsa mtengo wa intaneti malawi muno pali njira zake zimene tiku- tikuziziwa choyamba chokuti payenera kukhala makampani osiyanasiyana azipanga compete pakhala kuti palibe mpikisano makampani ochepa amayika mtengo umene akufuna koma ifeyo tizapanga open up kuti pakhale makampani osiyana ambiri amene ndimadziwa ali kunja kumalawi kuno kulibe akabwera amene aja mtengo wa internet ndi technology udzatsika komanso tidzayika maplani ambiri kuti achinyamata aphunzire technology azigwira ntchito konkuno kumalawi kuno azigwira ntchito kuzera mu technology kugwira ntchito zakunja ndiye kuti achinyamata athu azikhala konkuno koma kugwira ntchito zakunja ndiye kuti apeza ntchito komanso akutibweretsera kumalawi kuno madollars ndiye kutinso economy ija ikusintha kuzera mu technology

kuti alipire mnyamata kunja kuja amalipira ndalama zambiri koma kwathu kuno mwina angofuna 2 dollars kaya 3 dollars ndiye kuti wakwathu kuno apindula iwonso apindula ndiye kuti teknoloji ija tuyipasa ikuthandiza kutinso achinyamata apeze ntchito komanso ikuthandiza kuti tipeze madollars ikuthandiza kuti ikonomi yathu kapena chuma cha dziko lathu chizipita mtsogolo amalawi anzanga ine ndikakhala president wa utm komanso kupita mtsogolo ndifuna kuti mchipani chathu cha utm muzikhala democracy kutanthauza kuti mchipanimo Aliyense akhale ndi mwayi wotengapo gawo osati kukondera anthu ena kapena kuzera mu ah, kumene akuchokera kapena kuti mukukondana ndi pachinzake ayi aliyense akhale ndi mwayi wotengapo gawo pa utsogoleri komanso kuyendetsa chipani chathu mwachitsanzo kukakhala zisankho aliyense akhale ndi mwayi wopikisana nawo ah, aliyense akhale ndi mwayi ah, ofanana kuti nayenso akhoza kuwina Ah, komanso Ah, mbali ya anthu amene mwina kumbuyoku samapeza nawo mwayi ngati amene ali ndi ulumali komanso azimayi tizayesesa ndithu kuti azimayi akhale ndi mwayi kwambiri tikaona mzipani zambiri ah, mdziko lathu ndi mbiri yathu ah, azimayi ambiri amangopasidwa mwayi wa pansipansi osati kumtunda ine ndikakhala president wa chipani chathu cha utm Ndizalimbikitsa kuti azimayi azikhala nawo maudindo akulu akulu mchipani chathu. Ndizalimbikitsa kuti tikakhala mma meeting ma komiti akulu akulu, azimayi azikhala theka la amene akutsogolera ma komiti akulu akulu a chipani chathu. Chimodzi modzi achikulire, mmene takamba kale za achinyamata komanso achikulire, azigogo athu nawonso azipatsidwa mwayi komanso amene ali ndi ulumali nawonso azikhala ndi gawo loti tikukambirana nkhani zimenezo pa utsogoleri. Ndiye kuti tikwanilitsa. kuti utm ikhale chipani chokomera wina aliyense zoona amalawi anzanga kuti dziko lathu la malawi uh, katangale ndi matenda amene amativuta kwambiri uh, magawo ambiri mboma nthawi zina makampani komanso nthawi zina kuchipani ine ndikasanduka president wa chipani chathu cha utm ndizalimbikitsa kuti pasakhale eh, ziphuphu kapena katangale izi ndizakwanitsa kuti ineyo sindipanga nawo zakatangale kapena ziphuphu muona kuti palibe mbiri ya ziphuphu kapena katangale e, yokhuzana ndi ine ndiye kuti choyamba ndizalimbikitsa kuthesa eh, ziphuphu ndi mchitidwe wa katangale mu chipani komanso mu dziko tizakhala ndi makomiti amene azaunikira kuti katangale ndi ziphuphu mu chipani chathu sizikuchitika komiti imeneyo ndi imenenso munthu akaona kuti pena pali ziphuphu kapena mchitidwe wa, chikang- wa, wa, wa katangale azapanga report kuti komiti ija izaunikira ndi kupanga check kuti katangale mchipani chathu mulibe chifukwa s- chipani chikalowa mboma sichingathese katangale mboma ngati mchipani momo muli katangale ndiye ineyo ngati mtsogoleri wokuti ndilibe mbiri kapena mchitidwe wakatangale ndi ziphuphu zimenezi ndzakwanisa bwino lomwe ine ndikasanduka president wa chipani chathu cha utm ndizalimbikitsa umodzi mchipani chathu. Choyamba chimene ndifuna ndizapange nchokuti akuluakulu a chipani tizakhale ndi conference. Apa tikhala ndi convention ya zisankho. Aliyense ali busy ndi zisankho. Tikangodusa papo pazafunika kukhala conference yokuti tikakambirane za umodzi kapena kumanga chipani chathu. E, mwina tikakhale limodzi kaya ndi masiku awiri kukambirana za umodzi, kukambirana za mmene tingagwire ntchito limodzi. Pa chizungu makampani amati team building. Tizapanga zokuti tikamaliza conference ija tili limodzi Tikuyendera limodzi, tikupita chitsogolo limodzi. Tikatero, atsogoleri aja akapita kwawo, nawonso akalumikizane ndi anthu amene amatsogolera kuti nawonso akakambirane mfundo zolimbitsa kapena kulumikiza ma timu osiyanasiyana kuti nawonso pa level yawo azipanga zimene tikupanga ku national, pa regional, pa district mpaka kukafika pansi pansi pa chipani. Tikatero ndiye kuti tapanga chi chain cha umodzi komanso kugwirizana m'chipani chathu cha utm.